Faoi thús an 20ú haois, ní raibh ach spás folamh amháin fágtha ar an léarscáil, Antartaice. Níor deineadh mapáil nó taiscéalaíocht ar an Mór-Roinn seo riamh. Tá comóradh déanta ar cheannairí na gcéad turas san Antartaic. Ach tá dearúd déanta nach mór ar na criúanna a d'oibrigh a gcuid long agus a mháirseáil leo i dtreo an Mhoil. Bhí fear amháin ann a thaistil níos faide sa sneachta ná Shackleton, a chaith níos mó blianta sa Deisceart ná Scott, agus a d'imir eochair-ról i mbeagnach gach ceann de mhórdhrámaí na hAntartaice. Mac le feirmeoir sléibhe in Éirinn a bhí ann, fear ar fhág a mhisneach,

I bhfad ón áit a mbainfeadh sé cáil amach dó féin a thosnaigh turas an Chrínigh. B'é an duine ba shine é de dheichniúr clainne. I dteachín beag in aice le hAbha na Scáil i gCiarraí a rugadh é, mí Iúil 1877. Bhí cuimhní an Ghorta Mhóir fós i gCorca Dhuibhne ag an am san. Chiallaigh teaghlach mór ar fheirm bheag nách líonmhar na deiseanna a bhí ann don bhuachaill óg. Agus ní raibh rudaí ró-mhaith sa bhaile. Ní fhéadfadh éirí leis féin agus leis an athair. Theastaigh ón athair go n-éireodh sé ar maidin is go gcrúfadh sé na baithe is go ndéanfadh sé é seo is é siúd is imeacht ar scoil is teacht thar n-ais agus na baithe a chrú arís agus é seo. Ní hin aon saghas saoil a bhí ó

Shock mór a bhí ann nuair a fuair sé amach nach eachtraíocht agus spreagadh agus airgead agus pá agus mar sin de a bhí i ndán dó ach dian oibre agus agus saol a bhí an-cosúil le príosúntacht.
Ní raibh Crean ach cúig bliana déag nuair a chuaigh sé isteach sa chabhlach.

Ach ba chabhlach é a bhí docht dolúbtha de bharr traidisiúin agus diansmachta, agus ní raibh cogadh ann leis na blianta. Bhí an Bhreatain ag lorg dúshláin nua lena mianach a chruthú. Antartaice an freagra, dar le go leor. Níor leagadh súil ar Antartaice go dtí ocht gcéad déag is fiche, agus cé nach raibh a fhios ag éinne cad a bhí taobh istigh den chósta reoite, Bhí a fhios gur áit éigin i gcroí na hilchríche sin a bhí duais dheireanach na taiscéalaíochta, an Mol Theas. Duais í a chreid an Bhreatain go gcaithfeadh sí a ghnóthú. In 1899, bunaíodh an Eachtra Náisiúnta chun an Antartaigh. An Captaen Robert Falcon Scott a bheadh i gceannas uirthi. Bhí na mílte ag breathnú ar an Discovery, long na heachtra, agus í ag seoladh amach ar a turas go dtí an tAigéan Theas. Trí mhí ina dhiaidh sin, sheol an Discovery isteach i gCuan Lyttelton sa Nua-Shéalainn. Cúpla lá roimhe sin tháinig long bheag eile de chuid an chabhlaigh isteach. Ar bhord na loinge sin

Agus an Discovery ag tabhairt aghaidh ó dheas, bhí Éireannach eile ar bord a mbeadh baint mhór aige le saol Crean ina dhiaidh sin. Duine d'oifigigh Scott ar an Discovery ab ea Ernest Shackleton. Cosúil le Crean, mheallfaí ar ais arís agus arís eile é, go dtí fásaigh an Mhoil Theas. Shroich an Discovery cósta an Antartaigh i mí Eanáir 1900 is a dó, agus an geimhreadh ag dúnadh isteach orthu, thóg an eachtra bunáit agus thosnaigh siad ag réiteach don earrach agus don aistear a thógfadh go dtí an mol theas iad, bhí súil acu. Ba domhan nua ar fad do Scott agus dá chuid fear an áit seo. Ar éigean a bhí duine ar bith den chriú a raibh aon chleachtadh aige ar oighear nó ar shneachta, agus ní raibh aon ábhar dóchais i gcéad choiscéimeanna Crean in Antartaice.
Déarfainn go raibh sé spágach ar bhealach. Tá sé ag tabhairt faoi deara go raibh sé i gcónaí ag titim tríd an oighear isteach san uisce, mar shampla. Níl a fhios agam cé chomh minic is a thit sé isteach. Tá an fothéacs seo i gcónaí ann, Titeann Crean isteach san uisce, tarraingíonn siad Crean amach, cúpla nóimeat aríst ina dhiaidh sin tá sé istigh san uisce aríst. Rudaí mar sin, agus thagadh sé amach as an uisce agus do bheadh sé ag gáirí agus ag baint spraoi as.
Cé go raibh siad na mílte míle ón sibhialtacht, d'éiligh an Captaen Scott go gcoinneofaí diansmacht an chabhlaigh i bhfeidhm.
Bhí Scott an-oifigiúil ar fad. Bhí sé tugtha do orduithe a thabhairt. Ní raibh sé compordach le daoine, ach go háirithe le daoine ón ísealaicme. Oifigeach ab ea é i gcónaí agus bhí sé dúr, beagáinín dúr agus díreach ann féin agus ní fhéadfadh sé caidreamh simplí a dhéanamh le mairnéalach. Ach mar sin féin bhí ardmheas ag Crean ar Scott, ardmheas as amach is amach.
There was a bit of aloofness in Scott. He never downed him. But he was different.

B'in é an chéad turas riamh isteach san Antartach, agus i measc na bhfear a bhí ag dul isteach ar scairbh oighir Ross bhí an mairnéalach Tom Crean. An chéad uair nuair a bhí sé ag imeacht le Scott agus bhíodar ag gluaiseacht amach ar an oighre agus, iad ag ceapadh go mb'fhéidir go mbainfeadh siad amach an Mol Theas gan stró ar bith, agus ceol á sheinm agus gach rud iontach ag tarlú. Agus tá siad le tabhairt faoi deara go raibh brat Éireannach ag Tom Crean ar a shleamhnán phearsanta fhéin. Deirtear go raibh sé glas agus go raibh cruit ina lár aige agus do bhí a fhéiniúlacht mar Éireannach á thaispeáint aige. B'fhéidir go raibh joke de shaghas éigin á dhéanamh aige ag an am céanna.
Chaith siad seachtain i ndiaidh seachtaine, ag strachailt leo thar dhromchla briste scairbh oighir Ross. Agus iad ag tarraingt a gcuid carr sleamhnáin tríd an sneachta, ba léir an lag agus an láidir ina measc. Bheadh

agus b'éigean dóibh filleadh ar ais. Is ar na hoifigigh is mó a bhí an fonn cáil a bhaint amach dóibh féin in Antarctica. Ach bhí gnáthmhairnéalaigh leis ann ar fhág fásach mór bán an deiscirt a lorg orthu. Once Crean found his niche in polar exploration, he was attacked by what the Norwegians called the polarhullar,